Ah, good morning, sir. Ah, good morning.
Biko, ka gwa ka anyị họrọ gị.
Ọ ya adịrị gị na mma. Ise. Afa m bụ Dọkịta Ifeanyichukwu Christian Anichebe aka Ichere Eziagụ Ọzọ Enujiọfọ. Nke izizi n'Agụobu Ụmụmba dị n'Ezeagụ Local Government, Enugu State. Thank you. Daalụ sọ.
Ị ya- ị ya gwa anyị kọwaara anyị ihe ị na-alụgasị. Ekene m Chineke n'ime ihe niile na ọ Chukwu ka a na-ebube ụzọ. Anyị na-eme ọdịnala mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ also I'm a native doctor abụ m chief priest eze mmụọ bụkwarụ nwa dibịa ọdịnala ọrụ a m na-arụ abụrọ ya ka m na-emebu mbụ mana ọ na nna m mere ya nna m mere nna nna m wee mere ya. anọ m ọnịcha main market ọnịcha wee na-azụ afịa R 1 613 ikemba line agba m bọyị ka e si agba bọyị mana emechara m bido nke m enwere m shọpụ na Ondo steeti na Oke Otunba nwekwe shọpụ na Kaduna na Ahmadu Bello Way mana ị mago na a sị na mm, ihe ọbụla Chukwu dere n'ụwa na mgbe o ruru oge ya ka ọ ga-apụta ihe so emegide m ihe ndị a niile nsogbu wee karịa mụ nwa bụ onye na-azụ afịa bidozie gbaba ọkada na main market Ọnịcha emechara m bụrụ chairman mgbe ahụ mụ na nwa grade ọ bụrụ my vice mana emechara a nụọ ọgụ wee see okwu m bakwata transport kwa na ọ na line moto n'Upper Iweka ọnịcha mgbe J5 ma Fiat na-ewu eso m na ndị izizi papụtara ya n'Upper Iweka ọnịcha mana my route bụ ebonyi steeti abakaliki afikpo Abaomege anyị na-esi ya pụtakwa ụmụahịa aba gbatakwa ọnịcha so mana mgbe m megideziri ihe ndị a bọọsụ m nwere mgbe o ruru 7 na line so mgbe emegide ihe ndị a ọ na-akụ njin na-agba ọkụ accident wee karịa hmm. si anọgide moto m efe anọgidekwa njin moto m nke mbụ adapụ ọ sị m ndị mmadụ na-agwazi m ọga na njin moto gị na-akpụzi n'ala so the thing eh, sọfara m emegide m nke mụ a na-asị afọnshọn njọ na-ekpasị ya mmadụ ibirigode m na moto m tii key na ọ ma start m wee kpọọ nwunye m sị na m anabago ka m jee mee ọdịnala na-akpọ m oku apụtakwuo m n'ụzọ ka m baa moto moto ọbụla m bara ọ nyụọ ọkụ moto ọbụla m bara ọ nyụọ ọkụ eji m ọkpa m shi township bata obodo a wee bido ọrụ omenala anyị ekene gị Daalụ sọ.
Ọ bụ na o nwere ihe ị ga-akọwara anyị maka aja mmiri kọwara anyị.
Well, a sị na e kere ọrụ eke onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ebe o si wee bịa ụwa o nwere ndị si n'osisi wee bịa ụwa o nwere ndị si na na forest n'ikpa wee bịa ụwa o nwere ndị ọ bụ na mmiri ka ha si eme gịnị wee bịa ụwa that is why a na-eme onye dibịa bụ dibịa na-ajụ ese na-ajụ ese a sịrị na a ga-achụrụ ya aja o nwere onye nke ya ga-abụ na a ga-eje na mkpu na mkpu ọzọ o nwere onye nke ya bụ na ị ga-eje na na forest o nwere onye nke ya bụ n'ogologo ụzọ a na-akpọ ha ndị mbirichi ụwa o nwere onye bụ na mmiri ka ị ga-ejere ya so aja mmiri a kịta bụ the highest aja ka ọ bụ ndị mmiri na-aka enwe umeala and obi ebere ee so onye ọbụla si na mmiri wee bịa so onye ahụ na mmadụ ibie ga- ga na-emekọnwa ife so mana ị makwa na mmiri dị ụdị na ụdị ọ na-esi enwe enwe ebe ọ na-aka ọ dị o nwere ndị level ha na-akarị ibefa o nwere ndị o doro anya na ha dịzi possessed just ebe ahụ ka a na-eme ha nakpu ụrazị ha gaba nzukọ na that area so ndị nke ahụ agafego nke ndị ibefa so ọ na-adị mma in a year once in a year onye ọbụla bụ onye mmiri kwesịrị ị na-aga na-achụ aja mgbe ọbụla ị na-achụ aja na mmiri na-akwapụ ihe wee dị otu a ị ma enwe ọgbaghara na ndụ business ọbụla ị na-eme ga na-aga before mmadụ ibe gị emee gị ihe dị njọ ma ọ gbuo gị ama m ka ihe anyị si wee dị so onye ọbụla si na mmiri onye ahụ chi eforo ya n'anya ọ na-adịrị onye ahụ na mma daalụ sọ daalụ sọ ọ bụrụ na o nwee ihe ị ga-akọwara anyị maka ọfọ kọwakwara anyị nwanne m ọfọ bụ ihe e ji ama ndị Igbo ọfọ dị in form of baịbụl a na-ebu ndị chọọchị na-ebu baịbụl mana ha mụrụ baịbụl a mba ọfọ ụfọdụ na-afụta ọfọ as onye na-eme ajọ ihe ma onye na-egbu mmadụ ọfọ bụ sign of peace and ikpe nke nkwụmọtọ ebe ọbụla a na-ajọji ihe ma a na-ekpe ikpe ana ma a chọrọ ikwu eziokwu asị gị je bute ọfọ maka na a chọrọ ka eziokwu mee gịnị wee pụta and onye ọbụla ji ọfọ bụ onye na-ekwu eziokwu ọ sị gị na ihe a dị otu a o tie ọfọ ahụ n'ala mgbe gboo mmiri ga-ebido n'elu tụọ pam iji gosi gị na ọfọ mee gịnị wee dị ire like mụnwa bụ onye na-eme omenala ihe ị ga-eji ma na ọfọ na-enye gị nsogbu ka m chọrọ ịgwa ndị ụwa your right hand aka nri gị o bido na-elo gị ilo na-anyị gị alọ from the shoulder ị ma na ọ ọfọ ka a ga-ekere gị ka ọ bụ dibịa maalụ ka esi wee na-eke ọfọ ekere gị ọfọ ahụ aka nri ahụ na-elo gị ilo nsogbu gị ahụ ọ ga-ana ọ ihe ọfọ na-arụgasị ka ọ bụ na ị chọrọ ije mba n'ebe dị agha ma ihe a na-azọ azọ jidekwa ọfọ gị onye ọbụla fụrụ ihe bụ ọfọ ibupụta ya ọsọ ga-agba ọ ndị ma ihe ọ bụ ma ọ gị nwa na onwe gịkwa ji ọfọ ahụ dịkwa very careful ka ị ghara iwe jide ọfọ na-eme ije iru ije azụ ọfọ na-eme o muvuo o chigha azụ ọ dị ka azụ wee pa ụlọ ọ makwa onye ji ya ọfọ bụ heart of mkpụrụ obi ọdịnala daalụkwa daalụ sọ ọ bụrụ na i nwere nwere ike ịgwa anyị maka ngwu ịgwa anyị ngwu hmm. o mgbe gboo onye ọbụla ma ihe wee bụ ngwu ihe ike ama eme gị ịma nwụ ọnwụ ike ịma ana n'ike ngwu so na mmụọ bụ mmụọ ndị gboo ji wee wee biri nwoke ọbụla na ezinụlọ na obodo na-enweghị ngwu ihe wee kọrọ onye wee dị otu ahụ agwọ taa gị na ngwu ka ị ga-eje i wee fụchasịa onwe gị agwọ ahụ ama egbu gị ihe a na-asị na a na-eme agba mmadụ egbe asị na mgbọ egbe dị gị n'arụ na ngwu ahụ ka ị ga-eje mgbọ egbe ahụ eme gịnị ga-ejiri aka ya remuvuo onwe ya na enyere gị poison ọ na ngwu ka ị ya eje ije wee makụdi ya ị vọmitie that poison ahụ ị na-ene ya anya ọ wụsara na gịnị na ana so ọ mmụọ siri ike ka ọ bụ ezigbo arụsị ka ọ bụ ọzọkwa bụ na ngwu na-anọ mmadụ ụwa ọ na-esi asị mmadụ chi gị onye ọbụla ngwu wee nọrọ ụwa ọsọ were agbụ ya egbe ọsọ wee na-egbu ya mma a sị na agwọ na-atụ mbe na ana ikie n'ili so ngwu bụ ezigbo arụsị nna nna anyị ha ji wee wee biri so na nwoke ọbụla bụ nwoke kwesịrị iwe nwe ngwu thank you daalụ sọ daalụ sọ ọ bụrụ na o nwere ịgwa anyị maka anyanwụ gwakwa anyị anyị ekele gị Daalụ sọ. anyanwụ na onwe ya bụ agbara ka ọ bụ ụfọdụ si na adị afụ chineke anya ndị ọcha ndị oyibo ejego elu jee ana ha jee nọ- n'anyanwụ ebe ọ bụla ha bụ karịsịa karịsịa anyanwụ anyị na-ene anya o nwere ihe ọbụla zoro ezo n'ụwa as far as na anyanwụ na-eme exist ya bụ ihe ga-apụta ife a sị na na na aka adị ekpuchi afọ ime anyanwụ na onwe ya bụ mmụọ bụrụ arụsị na onwe ya bụrụ chi nke chukwu dobere ebe ọ nọ a na-afụ anya anyanwụ wee dị ire ọ dị ebube enwere m anyanwụ na be m anyanwụ na agbara ihe ọbụla ị na-eme mmadụ n'ụwa a as far as na anyanwụ wee dị anyanwụ wee bụ ife so na a na-emekwe ya bụ anyanwụ emekwe o nwere ndị mmadụ ma nwoke ma nwaanyị o nwere ndị si n'anyanwụ ahụ wee mee gịnị wee bịa ụwa mụ na onwe m achụgo aja mee saraka n'ọwụwa anyanwụ for ndị si n'anyanwụ wee bịa ụwa onye ọbụla si n'anyanwụ ndụ ya na-adị iche ee so ụfọdụ adị amacha ebe ha si na ebe ha si wee pụta na ị na-ekpe ekpere na ị na-abụ mmadụ ọnụ na ị na-eme dibịa ị na-eme nke ọbụla ihe niile ahụ na-aga through ya bụ anyanwụ ahụ eji asịrị na okwu ọbụla mmadụ kwuru n'ọnụ ya na okwu ahụ apụgo n'anyanwụ ahụ nke ọ na-aga and okwu ahụ ma echigha azụ ndị gụrụ egwu si na mmiri na-ama ije ọkpa mana ọ na-emebi okwu ọnụ mmadụ wee kwuru so onye nwa bụ anyanwụ ahụ ọ dị ire ọ dị ebube arụsị ka ọ bụ bụkwarụ chi anyị na-afụ anya n'ụwa a. anyị ekene elu daalụ sọ
ogwe inwe ịgwa anyị maka ọgbanje gwa anyị ọgbanje abakanụnụ ee ụfọdụ ka ị ya asị ya na ọ bụ ọgbanje ọnụbọgụ ọ sị ya ọkụfu oge isi ee enwere ọgbanje nke dị njọ enwere ọgbanje nke dị mma o nwere onye na-aza afa ọ za na ya bụ nwa ọgbanje ụfọdụ ndị mmadụ na-afụta onye ọbụla asị na ọ bụ ọgbanje azị onye a na-ayibie na-ama emekonwe ife na na ihe kwuru enwere ọgbanje mmiri enwere ọgbanje enu ana enwere ọgbanje agụ o nwere some ụmụazị ị ya-afụ ha abara isi dada dada ahụ dị different o nwere onye ị ya-afụ nkie adịka ukwu osisi ọ kwụrụ ọtọ gbim o nwe onye ị ga-afụ nke ya dị ka ebe a na-akụ ose ọ scatter a scatter o nwe onye ị ga-afụ nke ya enwe aka dị ka aka na abọ ịtọ ihe ndị a niile bụ different and na nke omume onye ahụ si wee dị like inye instances before m bido ime omenala ọgbanje nke mụ si na agbata Iheneke and Ajari na banya ebe ahụ ka eriteti na m ga-aga and ọ sọsọ m ya eso je na ọ bụrọ na dibịa soro m wee jebe egoro m ebine izizi ka m na-abịa ebe ahụ ha mụba m amụ ị na-anụ crowd ndị na-amụ amụ ha ha ha ha ha ebine ahụ anwụọ mụnwa chinyekwa afọ again bịakwa the crowd ahụ meekwa ọzọ ebine ahụ wee mee gịnị wee nwụọ wee nọrọ ebe ahụ bebe akwa ka ụmụazị so akwa ka m besịrị jekwezie wetakwezie ọzọ na-abịakwa wee sekpuru ana zi wee yọọ fa ka nke ahụ wee ghakwara wee nwụkwa ọzọ maka na m enwerọ ego and nke ahụ anwụrọzi so m wee chụọ the aja ahụ na agbata ya bụ Ajari na Nheneke ka m chụchara aja ahụ nnekwu eke na abọ wee binie na junction mmiri ahụ wee nụba ọgụ Nheneke ahụ bụ nwoke Ajari bụ gịnị nwaanyị mmiri a wee tiwa ịbụa nke a bịa nke a bịa ha jụọ nwa kpagbam m wee kenee fa ha wee nọ that day wee kwe m nkwa na ha ga-enye m nwa na-ama awa m isi na ndụ m a ọ kpọsụkwa m ka ha na-agwa ụra ka m na-anazụkwa ahụ mana anụgo m ihe ha mee gịnị ha kwuru o kwere izu orire ọnwa nwunye m wee dị ime mụọrọ m nwa be m nwa nwaanyị bịara ebe a kịta a na-akpọ Chidarụ o buru dada nke eme gịnị dada ya amaka dada ya dị ka ukwu ose gbara ahụ ndụ ju eju kemgbe m ji wee mụọ nwa ahụ ruo tata edube m eje ụlọ ọgwụ isi ada awa ya and nwa ahụ bụ onye ihe eme iwe wee ma ọ wee mee na isi ya nne biko ọ nụ ihe ị na-ekwu ozugbo m wee rote ihe ndị mmiri wee gwara m na ha ga-enye m nwa na-ememe gịnị na-ama awa m isi so ihe ị na-ekwu maka ọgbanje ọgbanje wee dị mma mana e were ọgbanje nke dị njọ ọ dị n'ụdị n'ụdị o nwere otu ọgbanje ga-anọ be gị ị ma nọkwata o nwere otu ọgbanje ga-anọ be gị ị ma na ọgbanje wee dị mma na ndị eze ndị eze ka ha bụ anyị ekene gị daalụ sọ onye were nwa ọgbanje na-emekpa arụ ee thank you ọ nya bụ na ụfọdụ anazị ajụ ese n'ezinụlọ ma ọ bụ n'isi nwa ma ọ n'isi onye dị ya n'arụ onye ọbụla bịara ụwa were ihe o ji wee bịa ụwa nke ya o nwerọ onye bịara ụwa na-enwerọ ihe o ji n'aka wee bịa ndị a niile a na-akpọ ndị ọgbanje ọ gwara ha na-abụ ndị a na-enwe talent ma na ịgba bọọlụ ma na ịgụ egwu ma ụdị ma ụdị ọbụla mana ọ bụrụ na i dozirọra onye ahụ nke ya ụfọdụ ka ọ na-etipụ ala ị na-anụ na ala na-ayị ya na ọ ala ọgbanje na ọ ala ndị otu anyị na-agwọ fa o nwere nwa girl m wee gwọrọ ebe a o sozi wee na-amụ ọrụ ebe a nke ya bụ anyanwụ pụta n'elu o yisisịa akwa ya ọ na-enedị anyanwụ anya ọ na-agba egwu mmiri na-ezo o yisisịa akwa ya ọ na-agba egwu n'ime mmiri mana a gwọgo ya ebe niile agwọnwurọ ya mana ọ mụnwa bụ onye mere gịnị wee gwọrọ ya m wee jee jụọzie ndị otu ya gịnị bụ ihe ọ ya ga-eme ha sị m jee chụọrọ ya aja ndị ọgbanje n'ukwu osisi m ji asị gị na o nwere ndị na-esi n'osisi eme gịnị abịa ụwa a chụọdị aja ahụ o were onwe ya o nwekwara ọgbanje a na-eje n'agụ o nwego onye nke m wee gwọrọ agwọnwurọ ya m wee duru ya naa na burial ground n'agụ jee gwuo ala mee gịnị wee nie ya na ndụ wee tụgharịkwu ya wee tọpụ ya ọgbanje nke wee mee gịnị wee naa so na ọ nyanwa ka m ji asị gị na ọgbanje na-aka ibe ya mana ndị nke ahụ nka ibe ha ọ bịarụ gị ị ga-ehate onwe gị mana ya bịakwa n'arụ gị na ọ bụla na ọ- na ọ dị mma ee na ọ bịakwara gị ị chọọ ụzọ kwa wee duo onye ụlọ ha na o nwekwe ndị na-esi na mkpu ihe a na-agbanye aja hmm. enu na-agụ ihe eji eme nke ahụ na-adị very common mana nke ahụ na-eme ụfọdụ ụmụ nwanyị onye mụọ nwa tata ọ nwụọ ọ mụọ nwa echi ọ nwụọ ha na-ana ya nwa mana i jee na mkpu ahụ jee chụọ dị aja akwụsị ịna-ana gị nwa ahụ isi nwa ahụ a na-ana gị mana ụfọdụ amara ya daalụkwanụ daalụ sọ enwezi inwe ịgwa anyị maka agwụ maka a sị na e nwe agwụ ikwu nne nwee agwụ ikwu nna thank you very much o doro ewu na ọkụkọ anya na agwụ dị mbụ wee dịba agwụ bụ agwụ e nwere oke agwụ nwee nne agwụ nwee ezumezu agwụ nwee ụrụ agwụ mana agwụ bụ agwụ agwụ na onwe ya o nwerọ onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị na-enwerọ agwụ onye sịrị ya enwerọ agwụ sị ya na ọ bụ onye okwu asị agwụ bụ spirit of money agwụ ga na-akụtara gị ụba agam n'iru onye ọbụla nwere agwụ wee dozie agwụ ọ dị ka onye na-agba bọọlụ i dozihu agwụ gị ọ dị ka mgbe i sere ọkpa wee gbaa bọọlụ ọ kụọ na bar ọ ma aba na post ahụ ya ị gbachaa mbọ elu gbaa mbọ ala ọ dị ka ị dị afụ ife ebe ibe gị jerụ gafere ị bịa ebe ahụ nke gị enwee nsogbu ị zụọ afịa year to year ị bụ bobo nkịtị ị ma egotenwu efere e ji eri nri ọ bụrọ slippers ka ị ya-egotenwu mana ị na-eme business ihe ndị a ka agwụ na-eme mmadụ agwụ na-eme ụfọdụ ha abụrụ ndị aṅụrụma agwụ na-eme ụfọdụ ọ na-ezu ori kwesịrị na na o kwesịrọ ịna-ezu aha agwụ na-akpa ya some ndị na-ezu ori ha na-ezu ori aha agwụ na-eme some ụmụ nwaanyị ụfọdụ ha na-agba akwụna a na-akpọ ha ndị agwụ ndị agwụ ị bịakwa n'ụzọ n'ọrụ oyibo police ọbụla eforo agwụ na mgbe ọbụla ọ nọ na kaikai ọ kwụsịgodo gị ọnụ mmiri okwu ya ya-agwa gị na agwụ na-enye onye a gịnị nsogbu so ị fụ onye agwụ na-enye nsogbu ọ bụrọ mmadụ ya-eme gịnị ga-agwa gị ndị a na-akụ ma egwu ogene ee na-ebi radical life agwụ na-akpacha ha mana idozie ihe ahụ na-eme gị ịfụ na ịbụ ezigbo gịnị ọgaranya e nwere agwụ ọ bụ ọjị ka ọ na-ata o nwere agwụ ọ bụ egbere ka ọ na-eri o nwere agwụ ọ bụ egbere na nnekwu ka ọ na-eri o nwere agwụ ọ bụ ebili ka a na-egburu o nwere agwụ ọ bụ nkịta ka ị ga-enye ya either oke ma ọ bụ nne so na agwụ dị ụdị na ụdị ọ dịpendịrị ụdị agwụ na-eme gịnị na-akpa onye daarụkwa thank you daalụ sir ị ga-agwazi anyị ọrụ dị iche iche ị na-arụgasị
nwanne m a sị na adị ekpu afọ ime aka adị enyo eziokwu enyo ọrụ m na-arụgasị bụ ọrụ wee dị mma ọ bụrụ na ihe na-esiri gị ike ịgbagide mbọ ya eto ihe o nwere ihe ị ga-agbata m na-enye gị 4 days na nke ahụ m mechari gị ya ka m nụkwa na ihe na-esiri gị ike ọzọ ị na ihe m kwuru na ị nụrụ nwaanyị ịdị atụ atụ ịdị amụ amụ anyị na-find out mara ihe wee mere ya anyị na-eme ya adịkwazi ihe ndị otu na-enye nsogbu na ụdị ma ụdị ọbụla bụ otu anyị na-eme ya o nwere ụfọdụ na-aba society ọ bụrụ na asị na ịpụ egbuo na ịya asị apụ nwụsị anyị ga-azọpụta gị in any kingdom in any uke ọbụla ịnọ na ya anyị adịghị egbu egbu na anyị na-azọ azọ na ị marọ your solution anyị ga-agwa gị gịnị your solution ma mee gịnị mekwere ya ịfụ n'anya yotoye yotoye ị na-arụ ọrụ oyibo no promotion anyị na-eme ya ndị ahụ chefuru gị eme gịnị elote gị na mmadụ na-ana gị ihe gị n'ike o nwere ndị ọ bụ sọsọ ị na-eri ihe mmadụ ka ha pastara ọ dịrọ mma ọ bụrụ na mmadụ na-ana gị ihe gị n'ike ọ ihe anyị na-eme ka ọ bụ onye ji ihe gị ga-enye gị ya na-anụghị ọgụ na-akọghị ọnụ n'obi ọcha ọ ihe anyị na-eme ka ọ bụ na mmadụ ji ego gị ọ sị gị ihe ị ga-eme gị jee mee ọ ga-enyekwa ya ego ahụ wute egwu na amụ na nwa agbọghọbịa wee tochara na ọ nọ na be nna ya wee na-aka nka mmadụ asịrị asị nwanne m chikwa arụcha n'ụzọ anyị na-eme ya o nwere onye be anyị kwa m merụ ọ kago nka 54 years ọ na-agbada agbada ọ mụ mekwere ọ nụọ di mana m ma akpọ ya afa ụmụ agbọghọbịa abịago ebe a sị m na nwoke ada abịarụ fa emego m a dị mmadụ anọ na-abịara ofu onye onye ga-echoosezi gịnị onye ọ ga-anụ so ụfọdụ adị ekweta na ihe dị n'ụwa ihe anyị na-eme bụ ihe ọma na ị chọrọ ime dibịa na ọ na-awa gị na ị marọ ka ị ya-esi mee gịnị wee stand m ma stand gosi gị ụzọ na ị na-agba afa o nwere ndị na-agba afa na-amalọ nke bụ nke afa na-ekwu ọzọ na-akọ ọzọ na-etinye ụfọdụ ndị mmadụ na na problem ị bịa ntị chie elu na nke a si otu a wee nọrọ na ihe ọ na-akọwara gị o si otu a mee otu a na ihe ọ na-agwa gị o si otu a mee otu a na ihe ọ na-agwa gị m na-agbara gị afa m ma na-asụrụ asụsụ ị ga na-anụ ọfụma m ma na-asụrụ asụsụ afa m ma na-ekwu okwu ma ọ dị very clear ka ị ghọta ihe m na-ekwu ọ nya bụ omenala and mgbe ọbụla ị nwere nsogbu a sị gị je ebe ni ị je mee ihe dị otu a ihe ọbụla i jere mee ebe ahụ ọ bụrụ na chi jie fo ị ghara inwe efe ifie ma na onye sịrị gị je mee ihe ahụ agwarọ gị eziokwu mana ọ bụrụ na i je ebe ahụ ọ bụrụ na ọrịa ahụ na-eme gị ihe e nyere gị bụ day and night mkpa gị ahụ ga-eme gịnị ga-end o nwere onye a chụrụ n'ọrụ n'ọrụ oyibo na Lagos ọ bịa be m m wee sị ya na na ọ na-eru 30 minutes na ndị a chụrụ n'ọrụ ya-akpọ ghụ na fonu o che na ihe e ji wee na-egwuregwu m mechara ihe m mere ya o ruo 30 minutes fonu ya wee kụọ ọ bụrụ ndị nwe ọrụ kwa na-eme gịnị na-ajụ ya kedụ ebe ọ nọ na a chọrọ ịfụ ya the following day before 9 o'clock ya bịa mee gịnị bidokwa ọrụ ya o nwere gịnị aṅụrị wee jebe ụfọdụ na-aga skuulu bụrụ ụmụ akwụkwọ yet onye ahụ na-agụ akwụkwọ mana o nwerọ ihe ọ maara o nwerọ ihe wee doro ya anya o nwerọ ihe ọ na-aghọta ọ dịka mmadụzi na-edere ya ma ihe a na-ede ede nwanne m ụdị ndị ahụ anyị na-ajụ ese n'isi ha wee mara ihe bụ problem onye ahụ anyị eme gịnị anyị asọtụọrọ ya problem ya ọ ma mara akwụkwọ mara ihe gịnị ibe ya wee mara so na ihe anyị na-arụgasị ebuka ụfọdụ bụ ndị na-aya ọya dị iche iche ụfọdụ bụ ihe ọdịnala ha mere mmebi o chee na mmadụ na-eme ya mana ọ nya ji aka ya jee yiri oversize bụ ọya na-aya ya na-arụ ya like o nwere one guy bịara be m ka ya jụọ ese na ihe ya na-eme adịghị aga aga before ọ na-abata ebe a one girl wee nwụrụ anwụ wee buru ụzọ wee bịa ebe a wee kpọọ m m zaa ya ọ sị m na onye a na-abịanụ okwu dịrị ya na-abịanụ na o gburu ya na ya ma na ọ be m ka a ya-azọta ya ka ya ji wee buru ụzọ pụta life mụ biko mụ nara onye a ego ya mana mụ azọkwana ya ọ kpọrọ m afa ya kpọrọ m onye ebee ya bụ o sikwa ụzọ a gaa azụ na omewu m ka ọ na- ka ọ na-apụ ihe ahụ nke ya bụ the young guy na-abịa m wee jụọ ya afa ya ọ bụrụ afa the lady bịara wee gwa m bụ afa ya ngwa m wee sị ya na o nwere one girl i gburu Ọkịja na ọ bịara ebe a na na ihe o kwuru gị na gawa na be nna ya n'ebe ahụ e niri ya jee yọọ nya ka ọ dịrị gị na mma na ọ sị m nara gị ego gị mana o nweghị ihe m ji ego gị eme the guy wee m ugwu jee mee ihe m kwuru ụwa ya mee gịnị wee dị mma so o dipendere o nwerọ ihe ọbụla bụ ọya ma ọ nsogbu ihe e bu wee bịa be m na a ma sọtụrụ n'ike nke chineke na n'ike nke ndị aja ala o nweghị onye bịa na be m na-etikwa mkpu ọzọ anyị ekene gị nna Daalụ sọ.
ya Daalụ sọ.